tikulandireni kulikonse kumene mukutionera madzulo ano ndine brian banda ndi programu inanso sabata ino ya times exclusive amatipatsira maprogramuwa ndi a rainbow paints mlendo wanga mprogramuyi madzulo ano ndi nduna yathu ya zofalitsa nkhani uh, moses kalonga shawa kunkuyu amenenso ndi mneneri wa boma likulamula panoli la malawi congress ndikulandireni inu olemekezeka nduna uh, madzulo ano mwatilemekeza kwambiri Tokoza.
uh, nkofunikira kuti inuyo tidzilankhula nanu chifukwa boma nchinthu chachikulu ndipo uh, pamene tikufuna kulankhula ndi boma ndi inuyo amene timamva maganizo ake ndiye tizimabwera pano every week okay olo mutabwera pano ngati nkhani za boma nzambiri yes that's very true yeah koma choyamba ndi ndinene kuti tili ndi masankho pa 16 september 5 years limene boma lanu lakhala la malawi congress party muka

litatumikira amalawi mmene angatumikire aliyense okhudzika ndi nkhani za amalawi Yeah.
amene akutumikirira aliyense amene ali ndi chidwi. no no no
panotu zo- zosyasyalikayi Okay. pano zosyasyalika mukupepeza mutu pano zosyasyalikayi Ti- apa- lerolo Yes.
tingoyankhulana chilungamo ndiye zomakhala ngati kuti ku- kukometsera nkhani sizi- sizigwirayi

pamenepo zinoti ndiyeni yakufotokozera Ya, eh, ili ndi part b Okay. eh, kuti kodi mwatumikira bwino amalawi amalawi amene akutionera panopa akhoza kunena kuti boma la mcp tsopano taona lati- latitumikira bwino kutumikira ndi kutumikiridwa oyang'ana amakhala osiyana iwe otumikira umati ndatumikira bwino otumikiridwa naye amakhala ndi nthawi mwapadera yambiri yokupanga analyze nkuona zoti ayi pakuti mwaphonya pakuti mwaphonya Mwata- mwatumikira bwanji malawi tatumikira bwino mufuna ndiime choncho ya mwamaliza pachene mafotokozera mafotokozera kuti tatumikira mmene tatumikira dziko la Ye- malawi yes. ndi mmene wina aliyense amene ali ndi chidwi chotumikira anthu nkukhudzika ndi zochita zofuna za anthuwo akhoza kutumikira mmene atumikirira lazarus chakwera amalawi ngokondwa kunjaku ndi boma la malawi congress party tsono funso limenelo Yeah. silofunsa kwa ine amalawi ngokondwa kunjaku Yeah. ndi amalawi amalawi ndinu okondwa osati ine koma inu mwakondwera ndi mmene mwatumikirira amalawi ee takondwera mwachita chani chimene mukuona kuti mwa- mwakondwera can you, can you list five things zimene Dziko. zimene mwachita zimene mukhoza kunena kuti tatumikira bwino amalawi mukanena zinthu 5 zikhala zochepa zikhala zochepa chifukwa choyambirira Yeah. dziko la malawi anthu anasankha dr lazarus chakwera kukhala president chifukwa chani adatopa ndi chani ndi a peter mutharika ndekuti amalawi ngati anatopa ndi mchitidwe omatonza wanthu kapena mchitidwe omanyoza wanthu osawalemekeza ufulu wawo lero amalawi akhala ndi ufulu wawo chinthu choyamba chimenecho chachiwiri kodi dziko la malawi linali ndi masomphenya anji ofuna kupita kutsogolo pofuna kuthana ndi mavuto amene amalawi akhala ali nawo dziko lakhala lomakhala mu njala zaka zambirimbiri dziko lakhala likukumana ndi mavuto akatangale zaka zambirimbiri dziko li infrastructure development yakhala yakufa zaka zambirimbiri zonsezo kuti zithe zimakhala kuti ma foundations awonongeka ma foundations amene anaonongekawo ofuna kukonzawo kodi ku malawi nkhani anthu ambiri timayang'ana kuti opezera chuma chathu ngati timavutika ndi njala dziko lathu lino ulimi kodi ulimi timauyang'ana mwa mtundu wanji taukonza bwanji ulimi kuyambira mbuyo monsemo tinali dziko lomatulutsa zakudya kupita kunja kumakagulitsa zinatheka bwanji kuti tiyambe kumapempha ndiye chinafunika tibwerere kumbuyo mpaja pabwera atm ija imene ili ndi agriculture kodi kuti mupange produce zochuluka mutani anthu akhale ndi zipangizo za ulimi ngati pali ndondomeko yopereka zipangizo za ulimi za ulere kapena zotsika mtengo pakhalenso ndondomeko zina zakuti aliyense amene amalima alime zochuluka zimene zikhoza kukwanitsa kuti aliyense adzikhala nchakudya kaya mpogula kapenanso mpopanga okha chakudyacho ma mega farm amene tikunena aja anafunika pakhalenso ndondomeko kuti zipangizo zipezeke lero tikuyankhula pano ndikuti anthu olandira zipangizo analandira mavuto sanalephere komanso analandira kuti kumalawi kuno Ah, wa- anthu 600 mm, paboma

so mukufuna kunena kuti aip ya chaka ino yayenda bwino ndanena kuti Yes. zipangizo zinaperekedwa Yeah. ngakhale kuti panali mavuto nafotokoza yetu ndine okay kusonyeza kuti i acknowledge panali mavuto kuti sizinayende aa sizinayende ndi nkhani ina Okay. kunena zoti timayenda koma galimotoyo pena inakajompha sindoti sinayenda okay timayenda tikayenda pang'ono pang'ono sindoti sitimayenda yayenda koma pena panali mavuto anthu ena alandira zipangizo ngakhale malichi weniweniyo mbewu zitakula kale kumene si kuyenda kwa zinthu okay kutero a nduna a agriculture amanena kuti tikufuna tionetsetse chaka chino tiyambe mwamsanga kuti tisafikenso zoti tumafika malichi anthu asanalandire zipangizo koma zipangizozo zinagawidwa koma kuti ena pena ali pano asunga fetereza kuti mwina atsire ku madimba zimene cholinga choyambirira sichinali chimenecho cho kuchoka apo anthu analandira zipangizo za- zotsika mt- amene zangongole kuchokera kubungwe lija la neef munaziona pena inu munapezeka nawo munachitira ulemu mwambo umenewo munapezeka kuonerera nawo dziko lonse lino neef yakongoza wanthu zipangizo zimene zija ambiri alima minda imene sanakailima ndi fetereza uja wolandira wa mmodzi mmodzi ndondomeko zija za mega farm ma mega farm angapo ayambapo kugwira ntchito zinthu zonsezi zithandiza kuti chakudya dziko muno chipezeke chochuluka ndiye kuti ngati mumavutika ndi njala transformation ya mbali ya zaulimi kuti chakudya chizipezeka imayambira pamenepapa nkhani ya mining mayiko amatukuka chifukwa cha migodi ifeyo kunoku ma minerals tili nawo kodi chimavuta ndi chani chakhala chikuvuta ndi chani mbuyo monsemu tinakhalapo ndi kayerekera mining kayerekera nkukhalapo mpaka nakutha amalawi asadapindule if you go there today mukaone mene anthu akhalira ku karonga mbali ya kayerekera umati kodi ali mgodi uwo munabwera ndalama zambirimbiri what was happening mdziko muno anthu amabwera natenga miyala yathu ulendo nayo kunja akuti akukayeza akayeza miyala- miyala ija osabweranso kunoko nkumatulutsa ngati masamples mwa mtundu umenewo what was lacking inali kuti tikhale ndi ma regulations abwinobwino ndondomeko zabwino zokuti miyalayi kodi idzikayezedwa motani lero tikuyankhula pano miyala palibe kutumiza kunja kunoko a president anakhazikitsa tikhale nayo laboratory yathu yomayezera zinthu zimenezija tikayeza kunoko tikhalenso ndi kampani yathu ya mining imene kampani imeneyo idzipanga za mining mogwirizana ndi maiko- ndi makampani onse amene angabwere akuti zimenezo pano zikuchitika mu dziko muno ma mining agreements amene asayinidwa mdziko muno ndeti ndi mining and minerals regulatory authority yakhazikitsidwa ili mdziko muno kusonyeza kuti miyala yathu yonse amene za migodi zathu zonse tsopano ziyamba kupindulira amalawi awo ndi ma foundations a zinthu zimene mulungu anatipatsa zikhoza kumatipatsira ifeyo chuma muno mu dziko lathu tikagwiritsa ntchito zimenezizi tifanana ndi mayiko amene mmaliloza dziko kuti dziko ilo limatukuka chifukwa cha mafuta dziko ilo limatukuka chifukwa cha mining dziko ilo limatukuka chifukwa cha ulimi ifenso tikhala ndi chathu poti tingamaloze ngati dziko la malawi ku malawi ulimi ngopindulitsa ku malawi mining njopindulitsa tili nkhani za ict mwachitsanzo maiko akutukuka panopo kumakwera gdp yawo ija osatinso chifukwa cha zinthu timazikhulupirira poyamba koma chifukwa cha nkhani za makompyuta zomwezi kumalawi kuno padakali pano kwakhalanso dziko lina limene access to ndondomeko zoyendetsera amene uh, ma zipangizo zothandiza zikhala anthu ochita zinthu mwa digital zayamba kuchulukira tsopano kuchulukira kumenekuja atuluka ma innovators ambiri a president anakhazikitsa ndondomeko ya muuni innovation kuti maluso amene angamaphuke mdziko muno a ict adzitukulidwa nkupatsidwa ndalama tikugwira zimenezi ndi bungwe lija la macra zikuchitika luso lija lipita patsogolo one of ma entrepreneurs a ict mu africa muno akuluakulu ali mdziko lino la malawi timakatsekulira chinyumba ku lilongwe kusiba miyezi yapitayi chomanga mwana wa ku malawi kuno amene zake ndi za icts koma maiko ambiri akupindula kudzera mwa iyeyo kunoko ku malawi kuno kusonyeza titangoti kuti tipange leverage mu maujeni amenewawa ma sectors amenewawa dziko likhoza kupita patsogolo ndiye mukafunsa zimene tachita kukhazikitsa ma foundations ngati awawa zimatukula anthu kuwapatsa ntchito zimakupatsani mpata kuti ndalama za muchuma chanu zija mukhoza kuzitulutsa zina kuyamba kuchita- munalonjeza kuti in 5 years yes.
mumanga mzuzu airport
simutchula cha mzuzu airport chokha chimene tinalonjeza koma sichinachitike yeah mukhoza kutchulanso zina zingapo and munkaitcha kuti Orton Chirwa airport ndipo dzinalo sililafe Okay. dzinalo likhalapobe chinthu china chilichonse mukachilonjeza chimakhalanso ndi zina zimene chitadalire kuti chitheke ngati kumanga airport simungangomanga kuti mwati mwangodzidina mukamanga airport mwene wakhala ndi ndalama ndalama zimakhala ndi masources yake source ina njoti muzipange nokha mdziko source ina mupemphe kwa ena mungapange nawo partner kumanga airport kuja ikhoza kukhala yanu yomanga nokha kapena ikhoza kukhalanso inu yomanga mogwirizana ndi ena kuti inuyo ngati boma ndi enanso a private mupangire limodzi kapena ena angopanga donate ndalama zoti mumangire airport ma sources onsewo ngati palibe kapena ngati ndalama zimene mumayembekezera kuchoka ku madera amenewo sizinabwere poti zapita kaye mbali zina ndiye kuti project yo simungapange ndimafotokoza mmene munandidula muja kuti mukakhazikitsa ma foundations amene ajawo mumakhala kuti ndalama zanu zimene mukutolera mukupeza kuchokera mbali zina mukhoza kuyika tsono zikamange misewu ife timaona misewu ikumangidwa. mkulakwa kuti you are struggling

si ya dziko okay kodi dziko lino tikamanena zoti mukhale capacity yabwino yoti anthu adzipanga za intaneti kuti akhale ndi capacity ya intaneti yochokera m'maiko mwina si initiative ya boma tikhale ndi diplomatic data corridors zobweretsa kuno intaneti kumatchipa kuno si initiative ya boma Yeah. mmene ankabwera achakwera ku malawi kuno intaneti inali yodulitsitsa mu africa muno lero njotchipitsitsa mu africa muno chifukwa ndi njotchipitsitsa njotchipitsitsa pano mu africa muno Oho. tengani foni yanu mupange google mu oh. region muno muno kotchipitsitsa data mu africa muno this region ndi kumalawi kuno kuchokera kukhala yodulitsitsa koteroko mukamayimba foni mukamakhala pa internet mudziwe zoti mmene mungakhalire ku dziko lina si mmene mukhalira pa internet kumalawi kuno njotchipa kuno data imene bundle mukugwiritsa ntchitoyo its cheaper here than anywhere else what about misewu mumakamba za kulilongwe kuti mwamanga misewu koma m1 kumapita mpaka ukafika ku mzuzu kuchitipa its in very bad shape very true nditi tinditi chikuchitika nchani ndi misonkho ya aMalawi ngati munapitako pa m1 ko pompano yeah funso loti chikuchitika ndi chani mukhoza kukaliyankhira pa scene pompo chifukwa chake nchani ndikunena izi m1 adamangidwa liti msewu uja watha dzaka zopitilira 40 dzaka zimenezo ndzambiri kuti msewu life span yake ikhoza kukhala yatha misewu yathu yambiri idamangidwa nthawi ya dr hastings kamuzu banda nde misewu imakhala ndi life span msewu wina uliwonse umakhala ndi nthawi msewu ukayendedwa yendedwa udzatha nthawiyi nde msewu uliwonse umakhala ndi nthawiyo motengera chiwerengero cha magalimoto amene adzayendapo ziyendapo zochuluka bwanji nthawi umamangidwa msewu wa m1 makamaka kumtunda kuja kumadalira kuti kudzingobwera magalimoto ang'onoang'ono chifukwa zolemera sidzimadutsapo tinali ndi njanji nde dzolemera ngati mafuta zimadutsa pa njanji paja sizimadutsa mu msewu muja koma kuwirikiza kwa dzolemera kudutsa pa msewu paja papangitsa kuti msewu uja life span yake ija ibwerenso mwa ithenso mwa msanga nde mukati dzinthu dzaonongeka mmayang'ana kuti mukonze Yeah, so in five years mwapanga chani It's just M1, M1 road. msewu umene watha Yeah. mu dzaka 40 dzo utakhala dzaka 40 ndi wayamba kuguluka simunganene zoti mumanga mu chaka chimodzi kapena dzaka ziwiri koma nkhani ndi yakuti kodi msewu kumangidwa then go back to m1 today mupeza kuti msewu inde ndi malo ena amene sudakonzedwe koma msewu uja kumangidwa choti tiyeme- tiyamikire nchokuti mungati msewu umangidwa ndipo kumangidwadi msewu simungamangire Umangidwa kuti? m1 Eh?

pamene pamene mwamanga m1 mpati ziwe ndikuti Yeah. mutandiuza kuti nditenge because ndi- mmene ndona kuti ndaona a few activities No. cha cha cha cha, cha you mkasungu can't call them a few activities oho chifukwa chakuti nsewu uja unaperekedwa kuma contractors osiyana kuti asakhale contractor mmodzi nde contractor aliyense ali mpoyambira mpokamalizira mukaona ngati tumapanga apa nkukhala pali gap foti kwinako nkwawina kwinakonso akupanga ndi wina nengati wina wayambira kuno umapita uko wina wayambira uko umabwera kuno simukayambikira kuti simupeza gap pakati pake akupanga ndi macontractors angapo osiyana
anthu savutika njala chaka chino njala ija yakhala ikutivutitsa kwa zaka zambiri mboni ndi inuyo kuti dziko la malawi lakhala likuvutika ndi njala nthawi yayitali and silimavutika ndi njala chifukwa anthuwo sadalimbikire limavutika ndi njala chifukwa chakuti timakhudzidwa ndi nyengo zosiyanasiyana zoononga zakudya zathu chakudya mumasunga mukakhala nacho koma ngati chosunga chija chatha chifukwa kuti china simunakolole ndikuti mmakhala ovutika chifukwa kuti mmakolola nkumangodya mmakolola nkumangodya nde kunokonso tinakumana nalo vuto limene ma district 23 out of 28 anakhudzika ndi ng'amba zimenezi ndikuti chakudya chathu sitinapange chokwanira ngati tudalira tudalira kuti panopo anthu akakolola akolola chakudya chochuluka bwanji komanso china chochokera ku maiko akunjawo tichisunga motani nkuchigawa motani kuti anthu asavutike ndi njala mmene tagawira chimanga mmene chokera ku maiko ena ngati ku tanzania chimene tinagula chija chinanso tidakali nacho tuyankhula pano ndi mmene anthu akukolola chimanga mmunda mukaona madera ali chimanga anthu akukolola bwino ena akumadzilowetsa ndale Dzija. kupangira kampeni Dzija. Chi- chimanga- chimangacho in what way sikuli ma primaries ba Yes. ndiye ma delegates ena akumatenga chimangacho kumakapatsa ma delegates komanso akamakamba ukamakamba kwa anthuwo akumanena kuti akutsogola kulandira nga malawi congress party ineyo natso- nakaonererapo mwambo wogawa chimanga Yeah. ku kamuzu stadium kumene kuja amene analemba anthu aja anali makhansala ngati amumzinda uno wa blantyre malinga ndi ndondomeko za kumakhonsolo kuja ndimaona anthu akulandira ena aoneka kuti ndi ovutikadi ena aoneka kuti ngosavutikira kumene blantyre ino mwachitsanzo ilibe khansala wa malawi congress party ina khansala wa malawi congress party mmodzi koma makhansala amalemba awo ndi azipani zina mostly a dpp ndiye kuti ndizoti amene aja mapanga zimene zifuna ali ma primary koma mulibe mamembala anu

zachitikapo madera inuyo mukukumbukira kuti anagwira anagwidwapo anthu makhansala a dpp kumachingapo anagwidwapo ali mchimanga truck yonse zimenezi simunaziona mukamba zakuti anthu andichuluka ofuna kukalandira nkupanga chipwirikiti aliyense akafuna kulandira chinthu chaulere ngati achuluka cholandira chili chochepa pamakhala mkangano ndithu zimachitika so you want to assure ama- amalawi amene akutionera pano kuti boma lanu lili nchimanga chokwanira chimanga sichidzakhala chokwanira at any given time ngati simunakolole zokwanira komanso simunagule zokwanira koma kufuna kuyesetsa ndi maestimates amene alipo amene anthu akati kuolole chaka chino komanso ndi chiunikiro cha njala mmene ingakhalire chimanga chikupitirira kumabwera mdziko muno chifukwa tinaona maestimates okuti anthu akhoza kukolola motere kuti tikhale ndi supply yokwanira yoti anthu asavutike tigulenso chimanga chotere ndiye tane chimene idaunikiridwa ifuna kugulayo tane chimene sinabwere yonse idakabwera mdziko muno admarc yasiyana bwanji panopa ndi admarc yambuyo
zina mwina zimene zikhale zakusiyana kwa admarc yapano ndi yambuyo zikhoza kukhala za zonanga ziyankhe ndi ankati operational issues za ku admarc koma inuyo ngati kubomako you are happy ndi mmene admarc ikuchitira poyambirira admarc ija inali ndi nkhawa imadetsa nkhawa chifukwa chakuti capacity yawo yakugula mbewu mofulumira ndi kusunga mbewuyo imakhala ngati imasemphana ndi kalendala ya- ah, ndi financial year ya dziko mmene admarc akafuna adzipita ku ku mudzi kukagula chimanga amakhala kuti ndalama kulibe pano mmene ili ndi financial year ikuwapatsa kuthekera kuti akumanizana ndi ndalama zimene apatsidwa zoti akhoza kukagula ndi positioning ya admarc pa Kalendala pambali pa financial year, kulumikizana kumeneko n'kothandiza kuti Admarc ikhoza kukagula cimanga cija mwamsanga. Other issues are operational za ku Admarc. Koma the fact that Admarc ija yabwerera ndipo ikhoza kukhala ndi ndalama mu nthawi yake nikagula nisunga komanso nkumakagulitsa kwa anthu mu nthawi yake n'cinthu cothandiza. Cimodzi cimene cili nkhawa imene inabwerapo kwambiri ndi chakuti chifukwa chakuti admarc ija yayamba kupatsidwanso zipangizo kuti izikagulitsa ngati mpunga chimanga kumachuluka katangale katangale amachuluka kuti chimanga chipita lero mawa mukapeza chimanga chija kulibe chayenda bwanji chimanga ayi mavenda agula chimanga chija ndi kafukufuku anali akupitirira mogwira ntchito ndi apolisi nkutithandizira komanso ndi mafumu kumadera kuti ndondomeko zithe koma zimachitikadi kwambiri and where you see kuti anthu akukhala ndi mpata omagulitsa zinthu zimenezi nchifukwa kuti zimabwera admarc ikakhale kulandira chimanga kwambiri nchifukwa ikatangalenso amakhala kuchita kwambiri because they've been having the supplies koma ndi nkhawa imodzi sakuda zipani zolamula zimadyera kumweko how Kume- kumene kupita kufa kupita ndalama zambiri kumene zimadya motani zipanizo mwina mundiuze ndi ayi nanga venda kapita kumudzi imva ndikuuze mmene chimayendera chimanga chichi chapita chimanga kuchokera ku dispatch point chapita ku admarc yakumudzi then pamudzi paja alandira chimanga matumba 300 mawa ayambe kugulitsa nde panzere paja pali ma- anthu ena ake 50 akudzaima nkumagula 20 kgs 20 kgs anthu ochokera mudzi mumu akagula 20 kgs akupita kuseri nkumakakhutula nkumaika mmatumba akaika mmatumba muja venda akubwera nkuagula chimanga chija nkunyamuka nacho wapita nacho chipani cholamula chalowa patipo no there, there, there are so many billions zimene ku parliament akumayika ku admarc mukhoza kuziloza kuti ifeyo ngati boma tayika ndalama mwakuti mwakuti zachita mwakuti mwakuti that's my question kuti the abuse is, is not is not ku, ku, ku munsi. No, if the money the goes- abuse is ku mtunda ngati ndalama zitapite ku admarc yeah nde ndalama zija nkukhala kuti zili ak- zapangidwa account for kuti zagula chimanga kutiko chimanga chokwanira bwanji admarc is a public institution imene imapangidwa audit ndipo mmalawi aliyense ali ndi ufulu ozindikira kudziwitsidwa chimene chikuchitika mu institution iliyonse imene ndi yake ya public admarc is one of those institutions imene pakutha pa chaka ayenera kupereka ndondomeko ya mmene agwiritsira ntchito ndalama zawo cluster ya ujeni uh, committee ya agriculture ku, Adma- ku parliament kuja imakhalanso ndi mpata umene isanapereke ndalama zopitanso ku admarc-wo ali ndi mpata owunikiranso zija munazigwiritsa ntchito mwa mtundu wanji that activity inachitikanso pa budget iyi anaunikira admarc ndalama zimene tinakupatsani chaka chatha munagwiritsa ntchito mwa mtundu wanji pano tikupatsani ndalama izi kuti zigwire ntchito ndalama zonse mwa mtundu wanji so admarc is a public institution imene aliyense akhoza kuyisuzumira kuti adziwe kuti ikugwira bwanji ntchito zake mafuta anduna, akulephereka kukhazikika mdziko muno Okay. kukatutere mizere sabata ino ndi kuzombaku mizere mu mzuzumu muli ndi lasting solution ya nkhani ya mafuta
Lasting solution. ngati boma nkhani ya mafuta iyi tikakhala kuti anthu akungoyang'ana from a consumer point of view timayang'ana kwambiri mokuti ena awo ndiolephera koma nkhani ya mafuta mmene ili mmene yakhalira kunoko boma lina lililonse linakatha kuvutika nayo panafunika ma solution amene akukhazikitsidwa padakali panowa kuti kagulidwe ka mafuta kakhale kokhazikika ende kugula kwa mafuta nkulinga muli ndi forex palibenso chinthu china palibe njira ina mukhale ndi ndalama zakunja mudzagula mafuta momasuka mpaka kalekale dziko la malawi limapanga ndalama zakunja limapanga zochuluka bwanji and timasowekera ndalama zingati kuti tigule mafuta olo wina wake atayankhula mwa mtundu wanji olo monyoza mwa mtundu wanji koma ifeyo ngati dziko how much forex are we generating ngati tilibe forex ifeyo ngati mafuta amagulitsidwa mu forex sitikagula mafuta how do we generate forex tipite kumsika kuja ndi zinthu zimene ifeyo ngati dziko tikagulitsa tikagulitsa tipeza ndalama zakunja ndalama zakunja zimenezo tigula mafuta Vuto- vuto la mafuta lu- la- la- lankirankira m'boma lanuli

forex yo kumalawi kuno kuti tipezeke nayo yokwanira malinga ndi chiwerengero cha magalimoto kapena kusowekera kwa mafuta kumene timukhala nako inafunika forex yambiri panopo poyambapo tinkakhala nayo zimakwanirana ndi chiwerengero cha magalimoto mdziko muno Okay. nthawi yakalekale mbuyo So mukuvomera kuti- osakhala nthawi yake iyi yapitayo Oh, eh, yapita kunali- Ayi. kunali- kunali mavuto Nthawi kunali ya- mafu- mavuto nthawi yapitayo Yeah. maf- mavuto analipo koma mukadzazindikira chinthu ndi ukathyali musamasekerere kuti foti anapanga ukathyali ndikuti bola anthu amalandira chinthu cha ukathyalicho chili ngati kutenga chinthu chakuba nkudzapatsa mwana wanu ineyo ena ake dzulo kwathu awamanga anandibera mabulangete mabulangete omwe oti timalandiritsa timalandira kwina nkumagawiranso anthu anaba olemba not for sale koma ntakaona ndi abusa kuwafunsa bwanji ati ndinaba kuti nkagawire anthu kumpingo ndiye abusa munaba mabulangete mwagawira anthu kumpingo chimodzimodzi ifeyo ngati dziko kupanga ukamberembere nkupezera mafuta mdziko muno tisasekerere kuti apeze you, you want to tell us kuti a dpp adali ndi ukamberembere pa nkhani ya mafuta anali nawo ukamberembere Pa nkhani ya mafuta.
ukamberembere wake ngotere takamba kale ndalama zimene timagulira mafuta nzakunja ndalama ngati tilibe mafuta aja sitigula kukatenga ndalama kwina nkuzibweretsa nkudzaziika mdziko muno nkumagulira mafuta koma ndalamazo zili za ukamberembere kuwazembetsera amalawi mukudziwa kuti ndalama imene akugula mafuta amalawiyo akugula mafutawa pa mtengo odula if ndalamazi tatenga mwakatangale kwina tatenga ngati ngongole yapinyolo kwina wake ndikuti simukhonza sinu sakuti mugula mafuta odula ati ko- ko- koti tikhoza kugula kotchipa mukudziwa koma kuti tikugula mafuta odula in fact apano akuti adakafikira kaya kutanga kaya kutali kwambiri ayi kufikira kutanga kuja Yeah. si nkhani yokuti tasankha kuti akafikire kumene koko kumapoti kuja nthawi zonse kumakhala ndi ndondomeko za mmene mungafikitsire katundu ndipo angafike liti katundu uja kuti afike mudzatengere ku poti ya dar es salaam kapena ku mapoti a beira ndi kwina kumakhala kuti anakupatsani nthawi imene katundu wanuyo akhonza kufikira ngati kuli kuti muli pa mzere kuti katundu akafika mochedwa mufuna katunduyo mofulumira mumayang'ana kwina kumene akhoza kutsikira zili ngati kumalo kuja kwadzaza mufuna mukatsitsire traki yanu koma pali mzere simungajampe mu- kuti mukafikire kutsogolo ndoti chomwe mutapange chidule mungopita kukatsitsira pena ndi mmene zimachitikira ku dar es salaam poti yadzaza malo sangatipatse malo amene alipo ndi poti ya tanga potengera nthawi imene ife tikufuna mafuta tidavomera mafuta akhoza kutsikira ku poti ya Tanga koma sititanthauza kuti poti ya Tanga is our permanent uh, poti imene tifuna pakatengera katundu ayi
so inu simugula chifukwa tikumva kuti kotchipa oti akhoza kutigulitsa mafuta otchipa alipo koma mugula dala ko- ko- ko- kodulako kuti mu- mupezekapo mwamba koma ndisayankhule kwambiri za mitengoyo chifukwa kuti amene alipo amene makagulawo amapanga zimenezo Yeah. Eh, alipo koma ndi boma lanuli ndi boma lomwe. Ndi boma lanuli. koma ndikufuna kunena kuti oyankhulira boma ndinu ndifuna kunena kuti oyankhulira boma ndinu Oh, yes, I'm Eh, responsible eh, eh, for government.
yeah. mafuta mukadzaona ndondomeko za mafuta kwina kulikonse mafuta aja muli kambelembele muli kambelembele muli kambelembele dziko lonse dziko lonse Inclu- including lathu lino. mafuta yeah kuchokerapo mafuta fetereza muli kambelembele amati makatelo okay muli ka- kambelembele amene inuyo dziko lanu lino mukhoza inuyo kumakangana nkumalimbana kumalozana dzala kambelembele uja ali phee pena pake amene adzadziuza kuti amalawiwa ndaika m'manja mwanga kuti adzinena zakuti ogulitsa bwino fetereza ndine ogulitsa bwino mafuta ndine ndondomeko yoti mudzakapezeke mukugula kwa amene amapanga ayo fetereza sichibwana mukapezeke mukugula kwa amene amapanga ayo mafuta ku refinery sichibwana ndipo ndondomeko zake zoti mukagulire kwa ameneyo ngati muli ndi capacity yochepa mumafuna muli ndi demand yochepa ya mafuta mmagula mafuta anu let's say dzigubu 20 mwini wake opanga mafuta akuti ifeyo kuno munthu adzigubu 20 sitimayankhula naye timayankhula ndi munthu amafuna gu- dzigubu 100 mutani inu adzigubu 20 mukumane ena a 20 ena a 20 zikwane 100 mukayambe kuyankhulana ndi mwini wake wa mafuta that is the situation that we are in ifeyo ngati dziko koma a president Sitingapi- Chakwera a president Chakwera nthawi imene ankafuna kuti tiwavotere adanena kunena kuti akudziwa kugula zinthu zimenezi Yes. fetereza mafuta Pakati- tidzatchipitsa chifukwa tikudziwa kugula

mafuta a Peter Mutharika amakudziwa koma samapitako Samapitako. a Chakwera akudziwa akupitako ndiye ndikufotokozera Ah. Asifuna ndikolo. iye ayi muyankhe kaye ndiye muzifotokozera kuti kuyankha kuno Ah, ah, ah, imeneyi a- a- Kolozera. a Peter-wa mwanena kuti sanka- sankapitako Mm. a Chakwera akupitako yes akupitako kukatani fotokozera kuja okay fotokozani a Chakwera akupitako motere mafuta aja amakhala ndi eni ake makampani amakhala m'maiko zimakhala zoyendetsedwa ndi maikowo ngati inuyo dziko la Malawi mukakambirana ndi dobadoba simukambirana ndi eni ake a Chakwera anakamba za government to government tiye tikambirane ifeyo dziko ndi dziko Fo- kumene ndikudziwa kumachokera mafuta nkudziko Eh, koma kuti sidzi- sizidayambira sizidayambe koma Eh. chikuti process idatani koma mudabwera pano pa, pa TV zithunzi phaliwali Yes. kumanena kuti

mafuta muli ndi contract its running ena akakupangani supply kuti amanyamu zelelekani lero akuchedza ndalama zambirimbiri koma kuti somwembo ogula kwina akuwuzani timafuna ndondomeko yoti g to g amene mwakhala muulengeza tikumwa sitikumwa g to g metunena ya ku Gulf Yeah.
sidayambe Alright ah, that's fine Yes. bye tiyimire kaye pomwepo tichite tichite break ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive ndili ndi the honorable Moses Kalonga Shawa Kunkuyu amene ndi nduna ya zofalitsa nkhani komanso mneneri wa boma ili la Malawi Congress. Ndine Brian Banda tichita break pang'ono akutipatsira pologalamu iyi madzulo ano ndi a Rainbow Paints timva uthenga wawo tikabwerera we continue my conversation tonight ndi the honorable Moses Kunkuyu. Program ya Times Exclusive ndili ndi the honorable Moses Kunkuyu Minister of uh, Information komanso uh, Chief Government Spokesperson uh, mboma ili boma la America ladandaula kuti kukuchitika za chinyengo kwambiri ku nkhani ya mavisa ndipo kudandaula kwawo kuli patatu ngati kusali panayi akuti madiplomats akazembe athu akapita ku america contract yawo ikatha sakumabwera kaya ndi mission team sakumabwera akangolowa basi akuti amachita seek asylum ndiye akuti za- zatopetsa number two akuti ma note verbale amene mmalemba kuti tikufuna tipite ndi anthu kaya ndi ku UNGA kaya kuli msonkhano ku washington pakumakhala ena o- amene akumayika anthu kuti angokadutsa nawo pa airport akalowe mu america and zimenezi akuti zakhala zikuchitika kodi inu mukuzidziwa nkhani izi kuboma
Ah, ndalandirapo mafunso kuchokera maka kwa olemba nkhani ndi oulutsa nkhani Mm. za nkhani zimenezo and eh, tinawapempha akunduna oona za ubale wa dziko ndi maiko ena kuti akhonza kuyankhulanapo mmene amayankhulirana iwo ndi maiko ena ndipo tikukhulupirira kuti zimenezo akuyankhulana koma nkhani zimene mwazitchula zokuti anthu amati akapita kenako nkumakafuna kukhazikika pa zifukwa zina mukuti nthawi yawo ikatha ndinazimvaponso munazimva ndinazimva Ah, koma sitingaziyankhulire chifukwa chakuti amapita ngati okagwira ntchito ya boma simwana akazembe apita ngati okagwira ntchito ya boma ntchito ikatha ya boma ija nde iwowo ngati munthu akuganiza zokuti ndinenenso kuti ndikupanga seek asylum chimenecho ndi chimene mwina amakachipanga ngati munthu koma pamalamulo mmene apatsidwira ndikuti ukapita ntchito yako yatha umene utembenuka nkumabwerera diplomat amene wachimvetsetsa chimenecho amene wagwira ntchito yake mtundu umenewo zokuti makalata amene amalembedwa kuti anthu apite nawo kunja ineyo ndamvapo kuti ndapangidwapo approach Aku- aku- aku- okuchita na Ine- approach kuti cha a- anthu kuti cha ah, anzanu e, mbuyomu mm. ankatenga wanthu Kulipiritsa?
Anka- ankatithandiza kulipiritsa Eh? so ndifuna kunena zoti ndamvako ineyo kwa anthu akundiuza zimenezo kuti anthu ankawathandiza kutero koma sindinazimve panopo mboma ilili kuti zochitika mboma ilili ah, ndiye kuti mwina zimene odandaula adandaula sakudandaula kuti boma lakale adandaula lanuli ah koma tsono boma ilili Mm. kuti anthu anapita ma diplomats kukhala muja leg of duty yawo ya 3 years ndena wakwapanga report affiliates abwera yeah kuti amatha kukhala muja 3 years nkupanga renew oho kumpatsanso kuti akhale Okay. so office iyo anthu amene atumizidwa ndi dr lazarus chakwera boma lawo nde funso langa Yes, lakuti yes.
onse mwachita renew aku america no zimene sitting- angadziwe list imene nda ku foreign affairs Okay. eh, komano sitinazimve kuti akuti akuti akukakamira pa pakati apo mukumbukira atalowa kumene dr chakwera kunali anthu amene amakakamira ochokera nthawi ya dpp ija amakakamira kukhalabe kumene kuti asabwere Eh, inu mukumbukira nkhani ya maambasadas inalipo imakhala mpepala mano nthawi zonse. ya zimachitika zimezi ndipo ena nkutheka kuti ataona kuti safuna kubwera kuno adakhalirira kuti muzitsatire bwinobwino zimenezi simwapeza kuti ma diplomats ake ngati nthawi ya achakwerayi mwapeza anthu mwayamba kutsata lero adapita ku america nthawi yakuti ndani mudabwerako kodi adapita nthawi yakuti ndani mudabwerako ndani ndimene muli nawo mufunse mwapeza adakali komweko koma saboma ilili tsono mulomoti kumasula bwinobwino popeza nkhaniyo mwina imangoponyedwa kaya ndi pa programu Koma kutakhala kuti iwo aja mwina nthawi ina akhoza kutulutsa ndandanda mmene kunena kuti akalumikizana ndi akuunduna wa za foreign affairs mwina akhoza kuwauza kuti "Ah, ngati diplomat a b c d amene wawa adatsakamira kuti mwapeze mudzayamba zoti ah, kuti kani anthu awa kuja kwada akumva kukoma ndipo adatsatira mtundu umenewu mpaka nthawi
akuti pali kazembe wina adapalamula milandu kumeneko okay A- akuti a jeni kambalame akunena ma americans iwo no anatchula dzina anachita kutchula- kutchula dzina eh. okay adapalamula milandu kumeneko boma la america lidauza kuti alipire 1 million ya madola ehe okay kaya nkhani za uh, medi chani zimene mukuzidziwa ndiye ndalama zija sizidaperekedwe iwo aja atabwera kuno inu boma boma lidatumiza kaya ku zimbabwe kenako pano ndi mmodzi wa ma seniors ku foreign affairs boma lanu lomweli ndi a ku america aja akunena kuti munthu uyu tili naye nkhawa uyu ndi akuti- a- adzi- tidzi- tidzilankhulana bwanji ali ku foreign affairs komweko imeneyi mukuyidziwa ayi imeneyi sindiyidziwa imeneyi koma muona kuti chilungamo chikuchitika ayi tsono yoti sindiyidziwa sindingayankhe poti wa ku america wakuyankhulani nde ndinene kuti eh, pa- sipachitika chilunga koma you can confirm kuti amayi akambidwa awo ali ku no ku- ku- I, ku I, foreign I, affairs cannot, co- I can only confirm after nditafunsa ku foreign affairs muli ndi amayi akuti akuti ndipo pali nkhani zakuti a nancy tembo mpulogalamu yathu ya kulinji Yes. adavomera kuti ali ku foreign affairs that is the best person to confirm Eh, koma ine ndikuona kuti mu- ngati boma mukuona Ngati kuti inuyo anapanga muyichita confirm. handle bwino nkhani iyi Ngati anapanga confirm nduna Eh, eh. ya foreign affairs imene akugwirira ntchito mu office mwawo ineyo ndine mneneri wa boma zimene ndimayankhula ine ndimakatapa kwa anduna amene Yeah. o- kuphatikiza ku foreign affairs Okay. so eni ake akupangirani confirm Ah. ndiye mufunanji nayo mpitenso funso langa nlakuti kudandaula kwa america-ku mukumva kapena simukumva funso limenelili Eh. mukanaliwonjezera mmene mumacheza ndi a ku foreign affairs adayikana nkhani imene kuti basi tisake tisayikambenso ngati anakana iwowo Eh. ine ndimakatenga kwa iwowo nkayamba ndafunsa kwa iwowo nkudza kuyankha ndiye tikufunseni liti no ah, nkhani ngati zimenezizi ine ndimakhulupirira zimakhala ndi kukambirana kwawo a dziko la america-wo ali ndi ofesi imene amadzera pokamba chilichonse ndi dziko la malawi Yeah. ifenso dziko la malawi tili ndi ofesi imene timadzera pofuna kukamba chilichonse ndi ofesi ya dziko la america ndipo kudzera kudzayankhulana zimenezozo pa media ngati panopo ndikukhulupirira kuti si chili mu spirit imene ukazembewu umalakalaka okay ayi si chili mu spirit imene Okay. kuti ineyo sindingapite ku dziko lilonse ku south africa kufika pa sabc ndabwera kunoko ndikufuna kudzakamba zokuti pakuti pakuti patere pakuti patere ayi koma mukuti a america adalakwitsa ayi sindikukamba zimenezo mu- mu- muti chani ndikukamba za zimene ife timakhulupirira zimene tidaphunzitsidwa amayi a ku america-wa adalakwa kubwera pa television nkudandaula ayi anthu amakhala ndi ndondomeko zambirimbiri zimene Yeah. amachitira Okay. ena akhoza kusankha kutero nkudandaulira pa televishoni ifenso tikhoza kusankha njira zake pajatu inu ndi amene mudayamba kulemba pa, pa pepala mu mu news kuti chani mudatulutsa press statement
kuti tikufuna atifotokozere zifukwa zimene anthu athu sakuwapatsira ma visa akamafuna kupita ku misonkhano ku washington tsono pe- pepala lomwe mudalona in press statement linatsatiranso pepala lina limene amalemba kulemberana iwo ndi ofesi ina Okay. kusonyeza kuti njira yobwezera uthengawo iliponso yochokera kwinako Okay. koma chifukwa kuti nkhawa imakhala ndi dziko lonse ukuna kufotokozera dziko kuti ukoko mmalo mwa inuyo amalawi nonse tafunsa kuti atifotokozere
ubale wa malawi ndi tanzania uli bwanji paoneka ngati pa- pakokeka kokeka ndi nkhani za ma, ma, ma, ma, za trade mudzikonza bwanji ubale wa dziko la malawi ndi dziko la tanzania ndi ubale wa nthawi yayitali ndipo ndi ubale wabwino kwambiri alipo amalawi amene akwatira ku tanzania amalawi amatanzanians amene akwatira ku malawi tapanga malonda kwa nthawi yayitali between the two countries ku tanzania kuja kuli malo amene timati malawi cargo center malo amene tidamanga ife ngati dziko la malawi amene timapangira kuclear katundu wathu obwera kuno timakhala ngati ifeyo tili ndi gawo la doko lija chimene chifukwa chakuti kuganizira pakuti atipatse malo ngati amenaja it takes ubale you know kuti mupangirane zinthu ngati zimene zija tanzania kumadutsa katundu wathu wambiri komanso tanzaniayo kumadutsa katundu wambiri wopita ku tanzania ngakhalenso opita kupitira maiko ena ngakhale opita ku nyanja kuja zatithandiza kukhala ndi ubale wolimba koma pamene mukupanga malonda nthawi zonse pamakhala zinthu zina zimene zikhoza kukomera wina kusakomera wina zina zimene ngakhale malamulo amene akhoza kukomera wina kusakomera wina koma key ya zonsezo imakhala kuti mudzikambirana pafupipafupi poti malamulo amatha kusintha kapenanso zimene mukugulitsana zimatha kusintha mumatha kuyamba kugulitsa zina zimene wina samazifuna ndi zinthu zimasintha pafupipafupi zikasintha dzikambiranani dziuzanani zimene zikuchitika moti pano nkhani ya ku tanzaniayo we are going to tanzania ku dodoma kumene tikukapanga macheza amene timachita nthawi zonse timakambirana nthawi zonse pakhala nkhani Inu mupita nawo?
ineyo ndili nawo mu team imeneyo Okay. mm. ndine mneneri wa boma Oh, okay. yes ndopita nawo ku team imeneyo Okay. maminista angapo nduna ya za- zamalimidwe nduna ya zamalonda nduna yoona za ubale wa maiko ena Akuti- akuti taletsa kuti zinthu zina zisamabwere kuno za tanzania Yeah. nawonso adachita like, ana- anaponyanso yawo ndi ayi- ayibwezana kuti ayi ife yathu ita- ife zathuzo ayi ife yathu idakali still active a president ananena ku parliament poyankha funso lina la phungu wina ponena kuti mukuyendetsa bwanji nkhani za chuma kuti mulimi kapena mmalawi adzikondwera nde a president ananena zoti popitiliza ndondomeko zonse zofuna kuthandiza kuti mmalawi adzikondwera ndi ulimi wake ndipemphenso anduna a za finance komanso a za trade kuti ayike ma restrictions kapena ziletso pa zinthu zina zimene zili essential ma essential imports I I mean ma, ma non essential imports zimene zili zoti za luxury zinthu zimene zisamabwere dziko muno zimene tikhoza kupanga tokha mukhoza kutenga zotokosera mmano mukupanga nokha musiye kuitanitsa kwina madzi ambotolo musiye kuitanitsa kwina mukupanga konkuno zinthu zimene mmapanga kale ndipo zima, zima luxury muletse kubweretsa mdziko zimenezo ndipo kaletsa paja amene amapanga zimenezi ndi a ku unduna wa za trade ngati analetsa china chimene tinaona kuti ah koma kuletsa kwa ichichi ndi ife mmene timachitira kwathu kuno mwina sitiona zotikomera mwachitsanzo anthu a mbali ya ku Mbeya kuti amalima nthochi zambiri nthochi zambiri amalima zija msika wawo amaona kuti ndi ku Malawi kuno ifenso timazidya monyadira ngakhale kuti zathunso timalakalaka titamapanga zochuluka koma ife titatsekula msika uja ulipo uli kunoko anthu aja kupanga produce na amadalira kuno ifeyo kutseka kuja kukhoza kukhala ambirinso kuapanga affect so akhoza kudandaulanso nde ngati angadandaule kiyi yake ndi ndikanali mmakambirano a ah, malonda tomwe atsekawo ife timadalira amenewo so nkhani yake siyongoti basi kudzukanso ba ifenso tikutchinga chakuti chakuti chakuti ayi timadalirana ngati mayiko koma nkhani kumakambirana nthochi zobwera sizobwera padakali pano koditu zinthu zimene amaletsa zija nduna wa trade uja malamulo amamuloleza kuti akhoza kuzilola koma pa ichi tinakuletsani ichi tikupatsani nthawi iyi mukhoza kubabweretsa okay ndipo padakali pano sikuti ngati ayika chimene mukhoza kubabweretsa nkhani ngati za garlic for example Mm. zimachokeranso kumene kuja koma tapeza kuti wina amapanganso garlic ochuluka kuchokera konkuno zinthu zimene akamaletsa zoti uyuyu atipanga supply ndipo zitheka ngati taletsa kachewere kachewere awo alimi awo atipanga supply zitheka koma ngati tiona kuti ah, tinachiletsa koma nchofunika kuti chikufunika kuno sichikupezeka mokwanira Mm. amathanso kuchotsa chiletso chotani zibabwera kaya mmene zikubwera inu limbikirani so kulima ntho- nthochi zikubwera sizikubwera Za- eh, ndimanena kuti sindikudziwa ngati imeneyoyo ayipanga lift nthochi zikhoza kumabwera koma zinaletsedwa Zina- zinapezeka nawo mu gulu loletsedwa lero Okay. ndipo zinapereka ndi mkwiyo kumene. Oh, okay. koma ndichokuti chikhoza kuyikidwa kuti aa popeza izizi mwina sitikupanga zokwanira padakali pano Yeah. zikhoza kubabwera okay okay ndiye mukakambirana yes tension imeneyi itha kuti tensioni palibe tensioni palibe sikuti usungandilere sungandilere ayi tensioni palibe Ife- Palibe tension? Ah, ife ndi ku Malawi kuno a Chakwera aja chimene mmene akutituma akutituma ndi mawu amodzi kumbukirani Tanzania ni kwathu ma Tanzanians ku Malawi kuno ndi kwawo timadya za ku Tanzania amadya za ku Malawi timadutsitsa zinthu mdziko mwawo amadutsitsa zinthu mdziko mwathu muno kumbukirani chimenechi mukamapita ife tikamakabwera tibwere tikumadziwa kuti katundu akhoza kudutsa akhoza kutuluka katundu amene sitingamfune kapena amene sangamfune tikhalenso nkuthekera kolemekeza chimenecho kuti aa izizi chifukwa sitingati chifukwa ifeyo timakonda kugulitsa chakuti chakuti nde chipita basi chipita basi pamene ine nkati ayi izizi kuno sitimazikonda tita
olemekezeka nduna uh, mdziko muno munagwa ndege mm. inanyamula vice president wa dziko mm. ndi anthu ena yes. when you look back mmene zinakhalira nthawi imene ija ndikufunsa funso limeneli chifukwa chonena kuti padalankhulidwa zambiri nthawi imene ija ma press conferences ku, ku, ku, ku mdf koma anthu amakulozani chala inuyo
okay. kuti akuti inuyo munanena kuti black box tayipeza ndipo tikuyisunga kenako black box black, black box ija tikumva kuti sinapezeke ena amati ndege idalibe black box mudayankhuladi zimenezi
Ah, choyambirira ninene kuti zidachitika mu juni zija ndi zinthu zoopsa kwambiri ngati dziko sitidachirebe ku zinthu zimene zija ndipo ndi pemphero lathu kuti mulungu adzitisamalire zisadzachitikenso ndi zinthu zoopsa kwambiri kotero pamene pachitika chinthu choopsa pamakhalanso zinthu zoyankhula zambiri ndipo mukaphonya kamvetseredwe kanu mumatha kutenga chinthu chimene sichoona nkuchitenga ngati choona kotero kumva kumene mudamva ngati mudamva nawo choncho inuyo munamva mophonya koma wina aliyense amene anatsatira mukamba za ma press briefings kumalawi kuno tikati press briefing lerolo palibe press briefing imene idachitika imene simungakayimverenso lerolo so masiku amene amene ali pangozi imeneja msonkhano wa atolankhani wina uliwonse umene unachitika mukapita lero pa intaneti mukaupeza chifukwa sitingakausinthenso kuti ayi zimveke mosiyana ndi mmene zinanenedwera ayi chifukwa kuti inu a times munabwera ndi kamera yanu munarekoda nokha munasunga nokha wa mbc anabwera ndi kamera yake anarekoda yekha anasunga yekha wa zodiak kaya wa timveni wa mibawa anasunga yekha zimene anapanga rekodizo kodi bwanji inuyo osalithandiza dziko la malawi a times kubwerera pa mainterview onse chingakuvuteni nija mumatenga mapulogalamu akalekale ndi kuwapatsa amalawi akumbukire zinthu zakale masiku amene ajawo ma press briefing amene aja why can't you do malawians a favor tatengani ma recording amene aja inuyo osati ife mupange play chimodzi chimodzi kuti zimene tida- zidayankhulidwa nthawi yonse ya ngozi ndi izi mukapeze zimene padayankhulidwa chichewa chimenecho simukapeze so ndegeyo idali ndi black box I cannot be responding to that now. We have ma report amene adatuluka. Why should I be the one telling you za technical za ndege lero muli ndi report manje? Are you sure? pada kuti- padamvekanso nthawi imeneyo kuti ndege idakafika ku mzuzu koma lipoti imene muli nayo ino likunena kuti sidakafike anthu adziti chichite- chi- chidachitika nchani koma tinene zoona anthu amene amapanga kafukufuku amenewo yeah mmene amapanga kafukufuku uja anayitana anthu omakafunsa mafunso Yeah. ndipo anapempha kuti wina aliyense akhoza kubwera amene ali ndi information yoti apereke ndikukhulupirira kuti amenewaja mafunso awawa anafunsa kwa anthu kapena mwina nawonso anafunsidwa mmene amapereka ripoti imeneja the team is still in malawi timu imeneija mukhoza kuifunsa mafunso amenewa ifeyo tifuna tikufunseni mafunso awo No. kodi zimene zinamveka zakuti zakuti mu ma press Koma report conference yawo. boma lidanena kuti ndege inakafika ku mzuzu report likunena kuti sidakafike amene amanena zimenezo aboma undani Ah, imu inu simu- simukudziwa nanga sikuli ma institutions amene amayankhula okay Yeah. kaya ndi a eni ake a ndege kaya ndi apabwalo la ndege amene amafotokoza mmene iwo amaonera ndegeyo ikuyendera okay amenewowo a kafukufuku aja adawatani adawafunsa mafunso okay sitingabwere panopo ine kumazayamba kuti ayi koma kuti ndimati ndifotokoze kuti ndege ija inayenda motere no we can't be doing that. padamvekanso kunena kuti ndege idagwera ku chinkhalango chachikulu kwambiri ndiye nzovuta kuti tiyipeze mwansanga when you look mmene zinachitikira muja nyumba pafupi chonche panalibenso mitengo yambiri do you, do you, Are you do, sure? Are you sure you would want us to turn this program into a discussion ya ngozi ya ndege ija imene report idatuluka? Are you sure? you in, would in, want in, ineyo ndikufunsa mafunso no Eh, are you sure kuti you want us kuti tipange program inoyo ikhale program yokamba za ndege imene ripoti yake idatuluka no tisatero musatero Ah, tisapange so yankho lanu simuyankha simuyankha chokhudza ndege china chilichonse Okay. ineyo ndimayankhulira boma chimene ndimayankhula ine Yeah. chimakhala chimene chachokera ku madera amene tafunsa tiuzeniko izi tiyankhe kuti chani atipatsa ife tiyankha zimenezo okay tsono sindingabwere pano ine nkumati ayi koma kukhala ngati kuti

to the press conference Okay. i don't want malawians atenge nkhani yokuti azikoka nkhani imene siidachitike Okay. malawi aliyense pano internet as i say njochipa kumalawi kuno. Okay. go back on your phone tatengani ma press conference kwenikweni chimene ndinayibweretsera nkhaniyi ndimafuna kuti ndifunse chifukwa anthu amakulozani inuyo chala pa nkhani ya black box No. ndi i wanted kuti poti ndakupezani Muku- mukudziwa. si- sindikada- sindikada- Zimene- sindikadakulolani kuti mutuluke Kutereku- muno osayakamba imeneyi kuti kunena zimene zija Yeah. kuti bwanji anthu atabwerera ndi chifukwa chimene ndingafotokozere wina apa akuziona zoti ayi ayi anafotokoza motere apa kunena motere kuti anthu atangobwerera pa ma, int- ma press conferences amene ajawo akamve koma for the benefit of mwina ena amene sangathe kutero komanso chifukwa choti mwakakamira ndikuyankhani ndikuwuzeni chimene ndidayankhula ndipo mukachipeza kunena kuti ndege iliyonse ikamagulidwa imakhala ndi ma standard features ake zinthu zimene imakhala kuti ili nazo kale ndipo mumakhala zinthu zina zimene mumatha kukayikitsa kuti zikhalemo mukamakasintha china chilichonsecho zimakhala ndi mapepala ake ndege imene ija inagulidwa yanyuwani malinga ndi a mdf inagulidwa yanyuwani pogula ili yanyuwani ndiye kuti ma standard features amene amakhalamo mmene momo alimo ma standard features iwo koma funso ikhoza makhala kuti was the black box a standard feature nde ngati amakayikira chinthu chinacho amakalemba buku lake lija ndi zimenezo oyankhula ndi eni ake a ndege ya mdf ife zimenezi timafunsa kuti kodi anthu akuti kunjako akuti kodi ndege imakhala black box nde tiwayankhe kuti chani mwauze kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features ake ndipo zimakhala papepala apa mukamagula tidagula yanyuwani so imeneyi idali ndi black box kapena ayi funso ndi lakuti is a black box a standard feature no ine ndikufunsani inuyo no tamverani apo ndiye mufuna mundipatse funso limene silikuyenera kukhala panopo ndibwereze zimene ndinanena okay ndege ili otiuzatu aja amene tafunsani kuti anthu akuti ndege ikagwa mmakayang'ana black box nde kodi umo black box mwaipeza nkuyankha kuti ndege iliyonse imakhala ndi ma standard features zinthu zimene ayipanga nazo ndipo zimalembedwa papepala mene akutenga galimoto iyi akuyitenga yopanda tv mkatimo yopanda chakuti koma zinthu za standard ikhale nazo ine inetu funso langa sindikufuna kupita I konseko can- funso langa ndi lonena funso kuti limene- no. kodi kodi You cannot ndege ask imeneyi that question. idali ndi black box No. yes or no zimenezozo yes or no oyankha ndi a report ija Okay. because ndege ine sindimayendetsa ndege ine sindimapanga ndege Okay. koma ine ndimakafunsa zimene zinali pamenepa chifukwa chani zimene anthu akufunsa Chabwino.
nkutiyankha kuti every which aircraft imakhala ma standard features azilemba mukamafuna kukayikitsa chinthu china akalembanso pompaja now the question should be kodi yanuyi inali nayo ndiye mutafunsa ana- mutafunsana kufunsa usoro sitidapitilizenso Simunapitilizenso? makapanga kafukufuku timazoti kafukufuku Nde- nde- amene abwera ndi funso nde ana- ana- nde Okay, fine. Let's leave it there. Now the report explains all that. masankho a ma primaries akuchitika mchipani mwanu ena sakutha bwino kukubebana mukupereka chitsanzo chabwino